ok salamu aleykum salamu aleykum belebele de paris dakantigi e, komi yɛrɛ n bɔra video kɔnɔ sisan mɛ n bɛ don video kɔnɔ vite fait la e, parce que ɲɛ bɛ fɛn ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la ala yɛrɛ ko tɛ a ko ninnu ni ko ninnu ne ka kobaw tɛ mɛ n'i ye fɛn dɔ ye i bɛ tiɲɛ fɔ a ko la joona joona joona joona i ta ye min y'a la i bɛ tiɲɛ fɔ o ko la o tiɲɛ i b'o fɔ joona joona ɛɛ ɲɛ bɛ video dɔ ye video dɔ la video dɔ bɛna pase facebook sanfɛla la video ne yɛrɛ y'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ depuis sɔgɔma avant depuis sɔgɔma mɔgɔ min y'a ci ne ma ne ko a n ko nin de don n ko nin de ye karisa ye n k'u bɛ nin de yan n ko non n ko nin to yen n ko nin tɛ ko ne ko ne nin video la a ka ca ni ne ye nin video lajɛ a ka ca ni sept mois huit mois ye ne ye nin video lajɛ ne ye nin video lajɛ google sanfɛla la siti dɔw bɛ yen i bɛ don o kan ne ye nin video in sɔrɔ yen tu vois non donc u bɛna bɔ ni video dɔ ye k'a fɔ ko wayi ko yɛlɛbugu yaro don n ye n kali masa la n ye n kali n ka tunga na bɛtiw mɔgɔ minnu tɛ bɛti dɔn komi arasa b'o cɛnin kun u bɛna fɔ k'o fana ye komi arasa b'o cɛnin kun u bɛna fɔ k'o ye yɛlɛbugu yaro ye i b'a faamu de hal'o ɲɛda yɛrɛ tɛ bɔ dɛ an yɛrɛ k'a b'o la dɛ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn mɛ video ye ne y'a lajɛ a ka ca ni six six mois sept mois ye ne ye nin video lajɛ google sanfɛ siti dɔw sanfɛ ne donna kɔnɔ ka nin video nin video ye nin ko in yɛrɛ bɛ taa kɛ so min yɛrɛ kɔnɔ o so in yɛrɛ nin tɛ mali la mali yɛrɛ tɛ fiyewu tubabu jamana don o mɛ mali tɛ hali a pɔrɔtiw kɔma la n bɛna min f'i ye dɛ n bɛna min fɔ aw ɲɛna so in yɛrɛ finɛtiri a finɛtiri a y'o lajɛ dɛ volet min b'a la a volet maliyɛnw tɛ nin k'u ka so la tu vois non volet min bɛ so finɛtiri la maliyɛn t'u ka a tɛ nin k'u ka so la n'u ma n'i ye kante ye ani mɔgɔ caman ani petit ginba n y'a ye olu ye tournew kɛ europe kɔnɔna la mɛ ma ma yaro ta mɛn fɔlɔ ko ye ko ye yaro ye tourne kɛ europe kɔnɔ m'a ye m'a fɔ a ma kɛ dɛ mɛ ne m'a ye wa o yɛrɛ kɔfɛ nin tɛ yaro ye nin tɛ yaro ye bi yaro tɛ sini o tɛ maliyɛnw bɛ se ka nkalon tigɛ la dɛ o san janba la o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ kow bɛ senna yanni mɔgɔw ɲɛ ka yɛlɛ u taara ɲɔgɔn nkalon mɔdɛliw de ta k'o da umu sangare la o cogo la tu vois non donc n bɛna min fɔ n bɛ min kalama an bɛɛ ye maliyɛn den de ye ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ bɛna tiɲɛ i ɲɛ na i fɛnɛ bɛ min kalama i b'o de fɔ tu vois non barisa nin ye sira min natɔ ye nin ye dɔrɔn u b'a fɛ ka na yaro fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ nkalon man ɲi ka an ye video damadɔni ye tile fila nin na mɛ nin kelen nin kelen ma sira sɔrɔ dɛ an k'o an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ nin kelen nin ma sira sɔrɔ wa nin tɛ yaro ye an b'o tiɲɛ de o tasani ju an b'o de yira ɲɔgɔn na nin tɛ yaro ye ne ye nin lajɛ ni mɔgɔ min ye nin video ci ne ma a tigi a ɲɛ bɛ n na a tulo bɛ n na a ye nin ci n ma ko ee ale ko ne ma fɔlɔ ko mɛ ko danni ko mara la ko wayi ko ni nin ye yaro ye ko nin tɛ yaro ye k'ale yɛrɛ ye ko nin tɛ yaro ye a y'a ci ne ma ko n ko karisa ko nin de don wa n ko dɔ wɛrɛ tɛ yen nin kɔ wa ko nin de don ee n ko n ko ne na ye n ko ne na google sanfɛ a mɛnna nin tɛ nin ni yaro cɛ ka jan wa nin tɛ yaro ye wa nin ma kɛ afiriki fɛnɛ an ka tiɲɛ barisa maliyɛn bɛ se ni maliyɛn y'a da i la cogo dɔ la ni hali i kɔ donni i kɔ donni dɔ kɔ donni n'o n'i bɔlen don ni maliyɛn y'a da i la fɛnɛ a tɛ bɔ i la dɛ tu vois non donc an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn n tɛ yaro dɔn tu n tɛ yaro dɔn n ma deli k'a ye yaro don a tɔgɔ ye min ye n yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn yɛrɛ tu vois n b'a ye a ka kɔmidiyaw de la a b'a fɔ ko yaro yaro n t'a dɔn foyi mɛ nin kelen nin ma bɛɛ sen ma a ye dɔ wɛrɛ kɛ aw k'o ta k'o da mɔgɔ wɛrɛ la mɛ nin kelen nin tɛ yaro ye minnu kɔni ta an ye minnu ta ye an y'o ye mɛ nin kelen nin k'o fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn tulo bɛ ne ma nin tɛ yaro ye nin ni yaro cɛ ka jan nin tɛ yaro ye tellement que maliyɛnw a dɔw nɛn baara ka di bla bla bla baba baba ka nkalon ta ta ka da hadamadenw na cogo dɔ fɛnɛ la an b'o tasa ju an b'o yira ɲɔgɔn na nin kelen tɛ yaro ye na hali c'est-à-dire ni kɔrɔ ye video yɛrɛ c'est-à-dire ko ne ka page ye page modèle min ye nin video modèle ninnu tɛ passe yen sinon a video in bɛ ne kun n b'a publier mais ni mɔgɔ min fɛnɛ mago b'a la bilahi i ka ni mɔgɔ min mago b'a la n bɛ taa ci ma n b'a ci ma sisan ni yaro don ni yaro tɛ dɛ n b'a ci ma mɔgɔ mɔgɔ mago b'a la a fɔ n b'a ci ma tu vois donc nin tɛ yaro ye yaro tɛ yaro tɛ a ma surunya ka kɛ yaro ye wa hali a ma kɛ afiriki nin so so in yɛrɛ kana dɔ wɛrɛ kɛ aw kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ a ye taga finɛtiri lajɛ dɔrɔn a finɛtiri volet modèle min la i bɛ mali ci k'a ban i t'a volet a volet modèle o tɛ mali yan c'est-à-dire afiriki kɔnɔ an bɛɛ b'an ka so jɔ cogo dɔn bɛɛ b'i ka so jɔ cogo dɔn finɛtiriw bɛ kɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'i ka so jɔ cogo dɔn a ye misaliya ta yen yɔrɔ dɔrɔn tu vois non donc yaro tɛ nin tɛ o yɛrɛ tɛ dɛ wa hali tɛ cɛ in ɲɛda fana yɛrɛ wa ne yɛrɛ nin filɛ a mɛnna ne ye nin filɛ a mɛnna ni mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ nin video nasɔn ta ka nkalon ta ka da ne ne yɛrɛ ne tun bɛ se ka nin ta yɛrɛ ka nin nkalon ta ka da hali yaro la k'a fɔ ko k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ yɛrɛ barisa maliyɛnw filɛ nin ye komi rasta bɛ yaro kun u ye rasta ye yaro kun rasta b'o tigi fana kun u bɛna fɔ k'o ye yaro ye dabarabaya kuma nkalontigɛ nkalontigɛ nkalon modèle dɔ bɛ ni dɔw y'a tigɛ sadi ni dɔw y'a tigɛ n'i ma bɔ yɔrɔ yɛrɛ de ɲini kuwa sadi i b'a fɔ i ka t'i yɛrɛ faga kuwa u bɛ fɛ ka nkalon ta ka da o cɛnin fɛnɛ la ko arasamani dɔ taara dɔ dɔ dɔ dɔ mugu dɔ mugu europe kɔnɔ ameriki don wa yɔrɔ min don wa n t'a dɔn mɛ hali suraka jamana fɛnɛ tɛ barisa ne ye suraka jamana kɛ finɛtiriw bɛ cogo min na an bɛ an bɛ an b'a an b'a kalama o afiriki sow bɛ jɔ cogo min na an b'a kan finɛtiri min bɛ yen dɛ faransi yan an b'an ka volew yɛlɛ cogo min na dɛ o vole kelen de bɛ yen depi bilayi ma deli ka vole vole mali so si la ma deli ka y'a a si la donc nin kelen tɛ yaro ye nin ma sira sɔrɔ dɛ aw bɛ fɛ ka na nkalon nkalon tigɛ denya min daminɛ nin kelen nin ma sira sɔrɔ aw kana nkalon ta ka da cɛnin na nin tɛ yaro ye ya nin tɛ yaro ye bi nin tɛ yaro ye sini a ye dɔ wɛrɛ fɔ barisa maliyɛn fana bɛ nkalon tigɛ ko ko dɔ la kojugu o bɛ fɛ ka taa nkalon ta ka da o cɛnin na ko wayi k'o ye yaro ye o b'a ka muso dɔ mugu minɛ kalabanci ninnu nin tɛ yaro ye ni mɔgɔ mago bɛ video na a ye video in bila n b'a n b'a bila o tigi o k'an ta sisan sisan n b'a ci ma ko yaro hali o tigi ɲɛda tɛ bɔ u bɛ taa nkalon ta k'o da cɛnin na o ka minnu fana ka o mangoya mɔgɔw ye k'u ka baara goya ɛ videokɛla min y'a ta bila ne yɛrɛ m'o fɔ su na ɛ o y'o bila cogo min na o y'o bila o o y'o bila cogo min na dɛ o tila o yɛrɛ tilara k'o confirmer fɛnɛ o confirmer kan o yɛrɛ ka o o vocal yɛrɛ o bɛ ne bolo ni mɔgɔ min fɛnɛ mago b'o la n contacter n b'o ka vocal fɛnɛ ci ma o videokɛla nin dɛ n b'o fɛnɛ ka vocal ci ma o bɛ kuma min fɔ kɔnɔ wa o videokɛla nin yɛrɛ kelen tɛ dɛ o fana ni mɔgɔ wɛrɛ don aa anw tilalen nɔ mɛ nin kelen a ye dɔ wɛrɛ fɔ nin tɛ yaro ye yaro tɛ yaro tɛ a ye kalabanciya dabila nin tɛ yaro ye aw bɛ se aw bɛ se aw bɛ se ka mɔgɔw minɛ k'a fɔ k'aw bɛ ko dɔ lajuguya nin tɛ yaro ye yaro tɛ u bɛ se u bɛ se u bɛ se ka ka k'u bɛ t'o fana mangoya n'i yɛrɛ nin ma kɛ afiriki yɛrɛ ni ni afirikɛ ni afirikɛ vole da ka so la k'a don a la vole poussière b'a faga so kɔnɔ Ah, o yɛrɛ o dɔrɔn aw kana taa video in filɛ dɛ ni video n'aw b'a filɛ dɔrɔn a ye a y'u ka koko fanfɛla fenɛtiri ni min dɛ a banna bokari fo alima i ka foli bɛ yan tu vois non barisa o bɛ fɛ ka nkalon ta ka da mali kɔmɛdiyɛn dɔ la donc o nkalon komi ne bɛ dɔɔni kalama ko la n ka n ta fɔ dɔɔni yɛrɛ kalama n b'a kalama n ba ne ye nin video filɛ ka ca anw bɛ anw bɛ internet an b'a woloma de ne ye nin video filɛ ka bilayi n ye n kali n ka tunga na ne ye nin filɛ ka ca ni kalo wolonwula ye hali mɔgɔ min y'a ci ma ɲɛ dara a kan ee n ko ne ye nin filɛ hali ma tila bɛɛ filɛli la n y'a tigɛ dɔrɔn ko ne ye nin filɛ a ka ca ni kalo wolonwula ye walahi nin ka ca ni kalo wolonwula ye ne ye nin filɛ a bɛ fana ko wɛ nin kɛra tan karisa y'a don tan karisa y'a bɔ tan nin de ye yaro ye kalabanci kalaban dɔgɔjɔla nafiki da baaraba ninnu u bɛ taa nkalon de ta ka da mɔgɔw la tan nɔ ka sɔrɔ nin to yen komi arasa bɛ yaro kun arasa b'o fɛnɛ kun o yɛrɛ ye kɔlɔnbiyɛn ye wa fɛn ka ethiopiyɛn don wa u mɔgɔ t'a dɔn a tɔgɔ jamana in tɔgɔ fila ka bɔ n kɔnɔ antillais don wa ha mɔgɔ t'a dɔn ni martiniquais don ni guadeloupéen don aw bɛ taa nkalon ta k'aw b'o da yaro fɛnɛ la nin na nin tɛ yaro ye bi nin tɛ yaro ye sini a ye bɔ ni dɔ wɛrɛ ye kalabanci ninnu kalabanci kalaban dɔgɔjɔlaw manamanakafɔla ninnu nin tɛ yaro ye yaro tɛ wa ye minnu bɛ ka message jɔ k'aw video na envoyer bilayi n b'a envoyer aw bɛɛ ma sisan aw bɛɛ n b'a aw bɛɛ kun sisan aw b'a lajɛ yaro a ye taa fenêtre in dɔrɔn na dɛ fenêtre in tɛ mali mali bɛ mali bɛɛ gosi bilayi tɛ fenêtre in ɲɔgɔn ye nafigi kalaban dɔgɔjɔla mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛlaw tu vois dɔw de fɛnɛ bɛ olu bɛ mɔgɔ olu sigilen dɔrɔn ka adamaden dɔw bɛlɛn dɔrɔn k'olu tɔgɔ tiɲɛ ka sɔrɔ o fɛnɛ tɛ tiɲɛ n'a ye min an b'o tiɲɛ fɔ ni ne kɔni ye min ye n b'a tiɲɛ fɔ mɔgɔ ta tɛ n ka telefɔni ye mɔgɔ t'a sara salamaleku salamaleku ne bɛna n ka baara daminɛ fɔlɔ tu vois donc nin dɔrɔn de don k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna video min bila bila ko yaro don yaro tɛ dɛ yaro tɛ dɛ yaro tɛ bi yaro tɛ sini kalabanciw don yaro tɛ kalabanciw don yaro tɛ nkalontigɛlaw don o bɛ fɛ ka mɔgɔ mankutu tiɲɛlaw don yaro tɛ o bɛ fɛ ka cɛ mankutu tiɲɛ n ye kali masa la ni yaro aw kɔni bɛ ne dɔn ni yaro don n bɛ jigin a kan ni n ma jigin a kan n mago t'a la n bɛ jigin a kan n bɛ jigin a kan i kɛra yaro i kɛra mɔgɔ n bɛ jigin i kan mais nin video ne nin filɛ nin mali mali yɛrɛ fan si tɛ aw ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ yaro delila ka taa ameriki ou n'a nana faransi yan de espagne don wa an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tu vois non an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tu vois mais yaro ma deli ne m'a mɛn ko yaro nana europe yan fɛnɛ n m'a mɛn fɔlɔ bon yaro tɛ maliyɛn fɛnɛ bɛ se tɔgɔ tiɲɛ la dɛ u ye umu sangare tɔgɔ tiɲɛ tan mais o b'a dagan bolo umu sangare o b'a dagan bolo o dagan o dagan ye o tɔgɔ o b'o la yen nɔ i seko t'o la o tɔgɔ tiɲɛ in tɛ o umu sangare b'a dagan bolo cogo min na dɛ arasa fɛnɛ b'a dagan bolo wa yaro in fɛnɛ b'i dagan bolo o cogo de la n'i dagan ka girin nin ɲɔgɔn mɔdɛli nkalontigɛdenya minnu bɛ senna tan nɔ a bɛɛ b'i la i dagan kosɔn umu sangare b'a dagan bolo o ta bɔra o la dɛ ala kama to n'i ko k'a ma k'a man di i taara tourner ko wayi k'a ye nin kɛ nkalontigɛdenya yɛrɛ la mais bi alihamudulilayi o tɔgɔ umu sangare o ta bɔra o la i bɛ sɔn i bɛ sɔn o ta ma yɛrɛ ala kama yɛrɛ tɛ o y'a sɔrɔ an ɲɛ ma yɛlɛ dɛ an ɲɛ ma yɛlɛ an tɛ intɛrɛnɛti ko ninnu mɔntazi ninnu an tɛ ninnu dɔn yɛrɛ u taara o mɔnte ka fɛn dɔ kɛ ko wayi k'o ye umu sangare ni mɔgɔ tɛna ɲini ka ɲɔgɔn ci sotaramaw ni duurunin ni basiniw ni fali wotorow kɔnɔna la dɔw b'a fɔ ko umu sangare don dɔw yɛrɛ bɛ sigi musokɔrɔba dɔw umu sangare don a sɔnna nin ma wa eh, cɛkɔrɔba dɔw a tɛ dɔw b'a fɔ nin don ka sɔrɔ o tɛ ɔ yaro o fɛnɛ o de ta baga na o video in de b'a na video in tɛ dɛ ne bɛna video in ci aw ma mun y'a mun ye dɔw ka message sɔrɔ sa k'a fɔ n k'a envoyer u ma n b'a envoyer bilayi n b'a envoyer i ma n b'a envoyer i kun san san san san san

n'i ma se k'a fɛnkɛ i b'a ci i ka pa i ka nimoro ci n ma n b'a envoyer i ka whatsapp la direct nkalontigɛdenya min daminɛtɔ filɛ nin ye nkalon tɛ tigɛ anw ɲɛna yan nɔ bilen o banna mɔgɔ si tɛ nkalon tigɛ ne ɲɛna bilen n ye kali masa la mɔgɔ tɛ nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ ka da dɔw la bilahi mɔgɔ tɛ nkalon tigɛ i y'a tigɛ n b'a bɔ a la ou i nana ni kalabanciya dɔ ye ni jo b'i fɛ n b'i dɛmɛ k'i ka jo kɛlɛw kɛ nin mais n'i ye nkalon tigɛ n ye kali masa la nkalonba b'u la tiɲɛ tɛ u bɛ fɛ ka yaro tɔgɔ tiɲɛ tiɲɛ tɛ n ye kali n ye kali n ka tunga na n ye kali wolodenw na n ye kali n ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na n bɛ n bolo da kuranɛ tɛ dɛ hali n'a ye ja n bɛ taa n bolo da alikaba kan yaro tɛ salamu aleykum belebele de paris n y'a fɔ piyan yaro tɛ barisa ne ye nin video ye ça fait sept mois kɔfɛ ne ye nin video ye nin video in dɛ ne ye nin ye barisa anw bɛ yala kojugu anw bɛ yala kojugu anw bɛ yala dɛ anw bɛ yala ka bɛɛ ɲɛɲini n b'a fɔ piyan anw bɛ yala anw t'a ɲɛɲini ka dɔn kow bɛ kɛ cogo min na filimuw bɛ passé cogo min na cɛw ni cɛw olu b'a kɛ cogo min na musow ni musow olu b'a kɛ cogo min na anw bɛ yala ne yalayalatɔ o kɔnɔna la ne bɔra nin video in kan yen nɔ o dun ka ca ni kalo wolonwula ye bi ɔ n'a nana o video nana taara yɛrɛ sɔrɔ fɔ mali la k'o ye yaro ye han aw taara maliyɛnw bɛ se ko la dɔ de fana yalayalatɔ ni bɔra kɔ k'o ye yaro ye hali ivoirienw ka ni wala ivoirienw ka site modèle dɔ bɛ yen ne ye nin video kelen sɔrɔ o kan yen nɔ ivoirienw ka site ne ye nin sɔrɔ o kan yen mais ivoirien tɛ barisa sojɔ modèle min bɛ yen cɛ i jɔ ne k'aw bila dɛ barisa maliyɛn fɛnɛ maliyɛn escroc a ka ɲi quoi barisa fɛn dɔ bɛ mɔgɔw ladimi quoi tu vois non o bɛ fɔ ko o cɛ ni tɔgɔ tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dɔ ka bɔ ka tɔgɔ tiɲɛ ni n ye kali masa la dɔ ka bɔ ka tɔgɔ tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo salamu aleykum mun de ye numéro ci n b'a envoyé sisan t'inquiète n b'a envoyé aw bɛɛ ma walayi bilayi n sigilen don n b'a envoyé aw bɛɛ ma san san san san aw b'a lajɛ aw bɛ taa finɛtiri in dɔrɔn de dɛ finɛtiri dɛ n'a y'a sɔrɔ finɛtiri in yɛrɛ k'a bɛ jɔ mali finɛtiri modèle k'a bɛ don mali la volet b'a la ni volet bɛ mali so min na n b'a envoyé aw bɛɛ ma san san salamaleku salamaleku dani de paris tiɲɛ fɔ saya tiɲɛden fɔ saya o de bɛ bɔ n da kɔnɔ kalabancidenya foyi tɛ passé